igbo bụ igbo ekelekwa m ụnụ igbo ndị njem ọnụ nke onye chiri ya zere so taa anyị ga-eweta agba nke atọ anyị ga-amalite agba nke atọ ya chapter 3 today so ngwa ka anyị gaa n'ihu ọ dịla afọ ise chike na ada gbara akwụkwọ ngozi chineke nyere ha karịrị akarị nke ka nke bụ na ha anaghị akpọkwa onwe ha ada na chike ihe dị iche adịla ihe chike na-akpọ ada bụ nne chukwuma ada na-akpọ ya nna chukwuma ha nwetakwara otu nwanyị ọzọ aha ya bụ ọbịanuju ọbịanuju gbara naanị afọ abụọ ma onye hụrụ ya agaghị ajụwa ase ma ọ bụ ada mụrụ ya n'ihi na onye hụrụ ya ahụla ka ada dị mgbe ọ dị na nwata ndị Igbo kwuru okwu sị na onye a sị na ọ bụ nne ya mụrụ ya abụghị ọnụ ka a kọrọ ya ma onye a sị na ọ bụ nna ya mụrụ ya bụ ugwu ka a kwanyere ya onye lee Chukwuma anya n'ihu ọ mara na ada zụtara Chike ihe ọ tụrụ n'ahịa onye chọọ ka ọ mara ma ọ bụ atanị mụrụ nwa oku ya lee ya anya na mkpụrụ anya dịka ndị nọ n'akụkụ na-ele ha n'anya si hụ ha na ha na-ebi n'udo ha anaghị ese okwu ọ bụrụ na di na nwunye a na-alụ ọgụ onye ọzọ kụọ aka n'ụzọ ha bịa meghee ụzọ ma ahụ ka o nweghị ihe na-esere ha ọ dịghị ọgụ ha lụrụ onye ahụ laa ihe ha nwere ike ịmalite ebe ha kwụsịrị nke a abụghị ọgụ ka ha na-alụ ndị mmadụ anaghị ahụ ha n'ihi nke a ada na chike na-ese okwu ọ dịghị onye na-ama ọ na-adị ndị mmadụ ka ha bụrụ ada na chike Chike si n'ụlọ ọrụ ya gbasaa ọsọ ka ọ ga-eji laa be ya naanị ka ọ gaa hụkwa Ada na ụmụ ha abụọ. Chike jee ọrụ, Ada nọrọ n'ụlọ na-agụ oge ọnụ ruo mgbe Chike lọtara. Ada adịghịkwa eje ọrụ bekee. Chike sị ya kwụsị ọrụ n'ihi na ọ maghị ihe ego ọ na-arụta ga-ezuru ya ime n'ihi oke onye onye bu ozu enyi ekwesịghị iji ụkwụ bọwa ọnụ abụzụ n'eziokwu n'anya chike na ada ọnwụ enweghị ike ikesa ha Afọ 1967 na Naịjirịa, onye nụrụ maka ya gbapụ asọ n'ihi na onye buru ya n'uche loo asụ mmiri, onye e nyere nsi ka ya mma. Ndị amụma na-akpagharị na-ebu amụma maka agha, ndị nkịtị na-akpagharị na-akọ nke ha hụrụ. na nke ha ahụghị onye si Enugu jee Ọnịcha lọta onye si Enugu jee Ọnịcha lọta ọ sị gị na ya jere n'ugwu Awụsa jee jiri anya ya hụ ihe na-eme ebe ahụ onye jiri nzuzo mịpụ si Ogui ruo Asata anya ọzọ ị ga-ahụ ya ọ sị gị na ya jere Nsụka jiri anya ya hụ ebe ọ na-akpọtụ ụfọdụ ndị mmadụ ji aka ha mụta ịgba afa mmadụ na-akụziri ha ma ndị amụma ụgha ma ndị ezigbo amụma ọ dịghị onye ma ibe ya onye a kọọrọ akọrọ jee ịkọrọ mmadụ ọ sị na ya nọ mgbe o mere dibịa na-agba afa ọ na-etinye nke aka ya okay dibịa na-agba afa ọ na-etinye nke aka ya mmadụ niile mazucha ọha ndị mmụọ ma ọ dịghị onye nwụrụ anwụ jekwuru ndị mmụọ mara ka ha dị wee pụtakwa ọzọ onye a na-akọ nke- onye onye na-akọ nke ya ọ naghị asị na ọ bụ ihe ọ nụrụ i kwusie okwu ike ọ gwa gị na ọ gwa gị na ukwu oroma a gbafere egbe ọ na-akọrọ gị maka ya